Университетым щӏэтӏысхьэну зи хъуэпсапӏэ ныбжьыщӏэхэм къапэплъэ студент гъащӏэм зыщыдгъэгъуэзэну дэри еджапӏэм дыщӏыхьэнщ, егъэджакӏуэхэми захуэдгъэзэнщ. Дэтхэнэ зы ӏуэхущӏапӏэми зэхъуэкӏыныгъэхэр къыхыхьэурэ апхуэдэущ я ӏуэхур зэрекӏуэкӏыр. Арсен фэ фи университетыр къатщтэмэ, мис мы илъэсым сыт хуэдэ зэхъуэкӏыныгъэхэр фиӏэ?
Щӏэуэ сыт хэлъ жыпӏэмэ, институтыщӏэ къызэӏутхащ, Институт гостеприимства, туризма, менеджмента жиӏэу. Абы къыщынэмыщӏа, интеллектым теухуауэ нэгъабэ институтыщӏэ къызэӏутхащ, илъэс къэс е специальностью, е направлению щӏэуэ къызэӏудмыхыу зэи къанэкъым. Ныбжьыщӏэхэр нэхъыбэу зыщӏэтӏысхьэну зыхуэпабгъэ факультетхэр, нэхъ зыхуеджэну зрагъэгъуэтыну зыхуей ӏэщӏагъэхэр сыт хуэдэхэра? Гъэ къэсыкӏэ нэхъ зэпэубыдауэ, цӏыхухэр нэхъ щӏэбэгыу, абы нэхъ щӏэкъуу щыт специальностхэм ящыщщ дохутыр ӏэщӏагъэр. Дохутыр ӏэщӏагъэр, балигъым декӏэ дохутырыр, сабийм и дохутырыр, дзэхэм елэжьынымкӏэ специальностыр, Абы къыщынэмыщӏа юридический факультет, юридический институт жыдоӏуэ дэ, экономикэри абы хэту мис а специальноститхур нэхъыбэщ. Мы гъэм зэрыдгъэщӏагъуэщи, мис а институтыщӏэм нэхъ цӏыхур нэхъ щӏэбэгыу апхуэдэу къокӏуалӏэ. Иужьу ӏейуэ тфӏэхьэлэмэтар географие жыхуэтӏэр, моуэ пщӏэшхуэ имыӏэ хуэдэу дыбжу. Нэхъ хэӏэтыкӏахэм щымыщу къытщыхъуу мы гъэм еуэри цӏыху щэныкъуэм щӏигъу хамэ къэрал къудейуэ къэкӏуащ, езым я мылъкукӏэ еджэжынухэу. Мис апхуэдэ специальностхэр къыхэбгъэщ хъунущ.
Школым къыщӏэкӏа жыпӏэми, колледж жыхуэтӏэхэри илъэс къэси цӏыху хъарзынэщ, ауэ мы гъэм тӏэкӏуи дгъэщӏагъуэу жытӏэу нэхъыбэу хъуащ. Дыхуейщ дыкъэнэну, Къэбэрдей-Балъкъэрым дыкъыщынэну, жаӏэу мисауэду сабийхэр къекӏуэлӏащи, си щхьэкӏэ си гуапэщ, сыщогуфӏыкӏ, сабийр адкӏи-мыкӏи мыкӏуу дэ едгъэджэжрэ, дэ лэжьапӏэ ӏэнатӏэ къыхуэдгъуэтыжрэ, абы сабийр едгъэджэхункӏэ абы дыхущӏэкъу, абы дытолэжьыхь, дэ егъэджакӏуэхэри, ди нэхъыщхьэхэри. А лэжьапӏэ гъэувыныжыгъэр ар показатель, жысӏэнщ урысыбзэкӏэ жыхуэтӏэм, Мис ауэдэу япэ диту дыщытщи, лэжьапӏэри къыхудогъуэт. Абы нэмыщӏыжкӏэ мы гъэм Среднее профессиональное образование жыхуэтӏэм ди Къэбэрдей-Балъкъэр университетым колледжу диӏэхэм мы гъэм мыр дауэ мыуэ ди сабийр жытӏэу цӏыхушхуэ къекӏуэлӏащ. Къыщӏекӏуэлӏар къыдгуроӏуэ, ди къэралым гулъытэшхуэ ещӏ рабочий специальности жыхуэтӏэм. Аращыкӏи, мы гъэми пщӏэншэ бюджетный места жыхуэтӏэр мис а колледжхэм нэхъыби хъуащ. Абы нэхъыбэ хъуам нэмыщӏкӏэ къыхэхъуащ Иджыпсту ӏейуэ ди Къэбэрдей-Балъкъэрым гулъытэшхуэ хуищӏэу ди нэхъыщхьэхэми туризм жыхуэтӏэм бюджет, гостиничное дело жыхуэтӏэм бюджет, колледж дизайна жыхуэтӏэм мо сабий ӏэпщӏэлъапщӏэхэр акӏэ зрагъэджэным хуэдэу абы гулъытэшхуэ хуащӏу яфӏэфӏу сабийр къокӏуэ медицинский колледжым. Абы диӏэщ бюджетный места жыхуэтӏэр. Мэлыжьыхьым и пщыкӏузым приказ къыдэкӏащ институтыщӏэ къызэӏутхыу Менеджмента туризма и индустрии гостеприимства жыхуиӏэращ. Иужьрей зэман илъэс зытӏум хуабжьу зиубгъуауэ туризм жыхуэтӏэр, курорт жыхуэтӏэр зэдгъэпэщыжыну Къэзанокъуэ Жэбагъы жиӏауэ зэманым декӏур лӏыфӏщ. Абы теухуауэ дэри ӏэнатӏэщӏэ къуэкӏхэм теухуауэ цӏыху дгъэхьэзырыну хуейуэращи, мыбы мы институтыр Къыщӏэхъун щӏэхуей щӏэхъуар ар и щхьэусыгъуэщ, абы нэхъыфӏу зыхуэдгъэхьэзырын щхьэ иджыблагъэ Минвод жыхуэтӏэм, Кавказ инвестиционный форум екӏуэкӏащ, къэралым и унафэщӏхэр щызэхуэсащ, тепсэлъыхьащ курорт, туризм теухуауэ нэхъыбэ илэжьын зэрыхуейр, экономикэр зегъэужьын зэрыхуей ӏуэхухэмкӏэ. Абыхэм дэри дакъыкӏэрымыхуу курыт школхэр къэзухахэр къыщӏэтӏысхьу ӏэнатӏэ зэредгъэгъуэтын, ахэм ирилэжьэфу, едгъасэу, Ауэдэу ди гугъуращ. Мазэ ещанэ хъуауэ абыхэм дыхэтщ. Узэлэжьын ӏэджи щыӏэщ. Зыгъэпсэхупӏэ унэхэр ящӏ. Ар здэпщӏ хъун мыхъун щӏыпӏи диӏэщ. А жыгхэм уемыӏусу, ахэр пхъуму, а щӏыпӏэхэр нэхъ лъагэуи нэхъ лъахъшэуи диӏэщ. Абыхэми зыгъэпсэхуакӏуэ къэкӏуахэр пшэфу, тэмэму гъуэгухэр ебгъэлъагъуу, бгъэхьэщӏу. бгъэдахыу, бгъэгушхуэу, ягу ирибгъэхьу ди щӏыпӏэм шхын адрейхэм щамыпщэфӏу ямыӏэу диӏэщ ӏэджи мис я шхыныгъуэхэр едгъэлъагъуэу блэкӏа зэманри пщӏэн хуейщ. Лъэпкъ исхэм я тхыдэхэрикӏ, я щатӏагъэри, я шхыри псори, ахэр зэрыщытахэр, ди ӏэщӏагъэлӏхэр, мис ахэр абы щеджэхэм щӏалэгъуалэм ахэр едгъасэу, ахэр жраӏэфу, мис ауэдэу лэжьыгъэ ӏэджи

Къыщӏэтӏысхьэхэм я бжыгъэр зэрыхэхъуэр сыт зыхуэпхьыр? Ар дунейм къытехъуэ сабийхэр нэхъыбэ зэрыхъуара хьэмэрэ мыбы щезгъаджэ егъэджакӏуэхэм щӏэныгъэшхуэ ябгъэдэлъу профессор куэд зэрыщылажьэра? Япэрауэ, уи унэ ущӏэсыжу уеджэм хуэдэ мы дунейм тетӏым. Ар хьэкъыу къапхыкӏащ мы дунейм къыщыхъу къыщыщӏэхэм, экономикэм уеплъ нэужь, уи унэ ущӏэсу щӏэныгъэ узыхуей бгъуэтынумэ, нэгъуэщӏыпӏэ щхьэ къыщыплъыхъуэн хуей. Ар зыуэ, етӏуанэрауэ щезыгъаджэхэр пэрыт цӏыхухэщ, къэрал псом, къэралым къыщынэмыщӏа хамэ къэралми къыщацӏыхуу ауэдэ ӏэщӏагъэ, щӏэныгъэ зиӏэ куэд щолажьэ. Аби къыдихьэхыу пщӏынущ. И ещанэуи жыпӏаращи, щӏалэгъуалэм дахеӏэу къагуроӏуэ, ӏэщӏагъэ, щӏэныгъэ тэмэму зэбгъэпэщмэ, гъащӏэм увыпӏэ тэмэму къызэрыщыплъысынур. Абы щхьа а жыхуэпӏаищрикӏ зэхэлъу, зэу-зэуӏуу ӏуэхум хэлъу жыпӏэ хъунущ. Даудиз щеджэр нобэ жыпӏэрэ ущӏэупщӏыщтмэ, цӏыху мин пщыкӏуийм щӏигъу идогъаджэ. Цӏыху мин пщыкӏуийр уэрамым хьэулейуэ дэмыт къудейуэ. А зы къудейм щхьэкӏэ сытри хуэпщӏэ хъунщ университетым. Цӏыху мин пщыкӏуий зи насып къэкӏуэгъуу, зи дахэгъуу, зи щӏалэгъуэр къапщту ӏэщӏагъэ щӏэныгъэм хуебгъэджэныр ӏэджэ и уасэщ. Дызэрылажьэ дауэду жыпӏэмэ, сыхуейт щхьэхуэу абы сытепсэлъыхьыну. Къызэрыщӏыхьэм уэду Ди сабий уже еджэ. Етӏуанэ курс, япэ курс къэзуха, ещанэ курс къыхэтхауэ, дыхуейт дылэжьэну, дыхуейт сабийхэм гулъытэ яхуэтщӏыну, дощӏэж дэ мыбы дыкъызэрыщӏэувар жаӏэу сэ къысогъэлажьэхэ. Аращи, занщӏэу къыпожьэ. Мы сэ си щхьэкӏэ къызощӏэж мы Къэбэрдей-Балъкъэр университетым а колоннэшхуэм уӏухьам уи гухэр къызэрызэмыгъуэту зы хьэлэмэт гуэр уохъу абы. Аращи, мо зи щхьэ хэунэзыхьар, адэр, анэр, благъи я гъусэу, сабийр, мис ауэдэу къыщӏэувар нэхъыщхьэ дыдэу абы къысщыхъур цӏыхум Гуапэу ӏэфӏу абдей. ӏейуэ хэгупсысыхьауэ сабийм ар къыхухэпхын хуей, сабийм а псори щӏэм, нтӏэ, мис ар псори. Дауэдиз зэман текӏуадэми. Си гур зэгъащ, иджы сыт акӏэ тщӏэн жыпӏэу, мис ауэду зыдогъэзахуэри, ди залымкӏэ догъэгъэзэж. Залым къетӏысэкӏауэ, мис ар сызытепсэлъыхьа си сабий бэлыхьхэм, бэлыхьщ а си сабийхэр, цӏыхушхуэ балигъым хузэфӏэкӏынкъым а сабийхэм а гъэм зрагъэзэхуар. Абы я тхылъымпӏэу лъэпкъар сканирование жыхуаӏэри догъэщӏ. Зыри дыхуейкъым, езы сабийр къытхуашэ къудейм псори дэтщӏэну. Ди институтыщӏэм и нэхъыбэу къекӏуалӏэр ди Къэбэрдейм щыпсэухэращ, ауэ ӏыхьэ щанэр адрей къыдбгъэдэс гъунэгъухэу къикӏыурэ къокӏуэ. Абыхэм ауэдэ зимыӏи яхэтщ. Зиӏэмикӏ мыбдей нэхъыфӏу къалъыту, ди Къэбэрдей къэрал университетым нэхъыфӏу иригъаджу къагурыӏуэу, ауэдэу ялъагъу. Сыт щхьэ жыпӏэу щытмэ, Урысейм рейтинг жери иӏэщ. Университету хъуар къепщытэри, къапщыта иужькӏэ сыт Дауэду лажьэми, дауэдиз ирагъаджэми, фӏыуэ ирагъаджэми, сыт хуэдэ щӏэныгъэ ирагъэкӏуэкӏми, дауэ хъуми, абыхэм теухуауэ ягуэш. Къапщтэмэ, Урысейм исыту, университету щиблым щӏигъу щыӏэщ, иджы мис а къомым нэхъыфӏыӏуэу университетищэ жари, Мис абы дыхэхуу уже илъэс зыбжанэ хъуауэ дыхэтщ. Ахэр ялъагъу мис а къыщӏэтӏысхьэну цӏыкӏухэм. Ахэр псори интернет сайт жыхуэтӏэхэм илъщ. Ахэр ялъагъури абы къыдехьэх. Дэри ар къызэрыдэтхьэхын яужь дитщ, абыхэми дэри долэжь. Иджысту къокӏуэ, къыщӏоупщӏэ Шэшэным, Ингушым, Къэрэшейм дэ къыдбгъэдэсхэм куэду къокӏуэ абы щыщ. Къыщӏоупщӏэ я документхэри, дэфтэри псори зыхуейхэр къыщӏалъхьэ, дистанционнэ жыхуэтӏэм хуэдэу документ я тхылъымпӏэхэр къэзыта ауэдэри куэд мэхъу, ахэри ӏыхьэ щанэ мэхъу, абы деплъыжащи долъагъу, ахэри илъэс къэс зэрыхэхъуэр.
Цӏыхур япэм хуэмыдэу губзыгъэ хъуа, жыжьэ маплъэхэ, янэ-ядэм ягу къэмыкӏхэр езы сабийхэм ягу къэкӏыу, уӏэкӏышхуэ яӏэу хоплъыхь ӏэщӏагъэ къыхахынум. Япэ дыдэрауэ йогупсыс Къэзухмэ, сыт абы и мыхьэнэ? Ауэ сытми тхылъымпӏэр си жыпым илъу къэскӏухьыну хьэмэрэ лэжьапӏэ пыухыкӏа, пщӏэ зиӏэ, щхьэ зиӏэ, улахуэ тэмэм зрат къыслъысыну хьэмэ къыслъымысыну жари. Псалъэм папщӏэ, мис а дохутырым зыпекъуу цӏыху куэд щӏэкӏуэ мы дунейм теткъым, къауха нэужь лэжьапӏэншэу къызэмынэнур ящӏэри. Абы теухуауэ IT Жыдоӏэ дэ компьютерэми лажьэ мы дунеягъэр зыӏэщӏэлъынур къэкӏуэну. Илъэсипщӏ, илъэс тӏощӏым ахуэдэ специальность зиӏэхэращи, мис абы и цӏыхур ӏейуэ зэпэубыдауэ а щӏэныгъэхэм хуэпабгъэу аращ.
Дэ дызэрыщыгъуазэмкӏэ, ди университетым хамэ къэралхэм къикӏауэ студент куэд щӏэсщ. Ахэр нэхъыбэу сыт хуэдэ къэралхэра къыздикӏыр? Россием щыщу университет зытхух зыбгъупщӏ къэралхэм, псалъэм папщӏэ, Египет хуэдэ, Индие хуэдэ зыгуэрхэм тэмэму къалъытэм дэ ди университетыр хэхуа. Абы щхьэкӏэ дэ ди къэралым къэкӏуа нэужь Къэбэрдей университетыр жаӏэу къыхахыу къокӏуэ. Етӏуанэрауэ, ди къэрал университетым английский языккӏэ едгъаджэу зэредгъэджэн ӏэмалрэ езгъэджэн цӏыхурэ ди куэдщ. Ар тӏууэ. Ещанэрауэ, университетым пщӏэ егъэджапщӏэу а хамэ къэралым къикӏхэм къариӏыхыр Гу лъыптэу нэхъ мащӏэщ псалъэм папщӏэ къалэшхуэхэм дэт университетым нэхърэ. Езы мыбы къакӏуэхэрикӏ ехьэжьауэ мылъкушхуэ зиӏэу къыщӏэкӏынӏым, зэрахузэфӏэкӏкӏэ нэхъ пудыӏуэр къыхахыуи къыщӏэкӏынщ, ауэ пудыныгъэкӏэ дыкъыхахыу мыхъуу, а япэ жыхуэсӏаитӏри ӏуэхум хэту, итӏанэ абы къыщынэмыщӏа хьэрып къэралым къикӏхэр. Нэхъ щӏыпӏэ хуабэм къыщынэм нэхъ къащтэу, итӏанэ динкӏикӏ муслъымэн шхынкӏэ, муслъымэн динкӏэ ар нэхъ яфӏэтэмэму, мис апхуэдэу къа къыхахыу, мис апхуэдэу щхьэусыгъуэ куэд яӏэщ. Сыт хуэдэ къэралым къикӏрэ жыпӏэмэ, къокӏ Индием куэду, къокӏ хьэрып къэралхэм куэду, псалъэм папщӏэ Египетым ӏейуэ. Иужьрей илъэс илъэситӏым Туркмением. Ущӏэупщӏэу щытмэ, къэрал щэныкъуэм нэс я лӏыкӏуэ ди дей щоджэ. Абы къыщынэмыщӏауэ жысӏэну сыхуейщ, регион хыщӏрэ им щыщ, езы Россием щыщу, Сахалиным къыщыщӏэдзауэ, Калининград нэс щиухыжу абыхэм я щыпсэу сабийхэр къакӏуэурэ щоджэ.

Сыхуейт щхьэхуэу жысӏэну ЕГЭ-м балышхуэ къэзыхьа сабий ди мащӏэм. Илъэс къэси ди мащӏэӏым, мы гъэм балыщэ къэзыхьа сабийуэ Къэбэрдей-Балъкъэрым пщыкӏущ къыщӏэкӏа школхэм. А пщыкӏущым Цӏыхуиплӏыр дохутырым, лечебный делэм хуеджэну сабийт. Историемкӏэ балищэ къэзыхьа хъыджэбз цӏыкӏур юриспруденцием къыщӏотӏысхьэ. Мы гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым зэи димыӏауэ англызыбзэмкӏэ балищэ къихьа щӏалэ цӏыкӏу. Ар ди направление экономикэм къыщӏотӏысхьэ. Ахэр диӏэщ. Абы гулъыту ди университетым, ди нэхъыщхьэм сом мин тхущӏ саугъэту яхуищӏынущ. Зыр сабий фӏым щхьэкӏэ трагъэгушхуэну, сабий лъэпкъам дадэуэршэра, тӏэкӏуи дытегузэвыхьу, мо балл хъарзынэр зиӏэр, мобыкӏи кӏуэнт, мыбыкӏи кӏуэнт жыхуэтӏэр си гум ӏэфӏу сабийм яхуилъщ. Дыхуейщ дыщеджэну, дыхуейщ дыщылэжьэну, дыхуейщ дыкъэнэну, Къэбэрдей-Балъкъэрым дикӏыу зыщӏыпӏи дыкӏуэнуӏым, жыхуаӏэу, мис ауэдэу сабийхэр къонэ. Абы нэмыщӏ баллышхуэ къэзыхьа сабийхэм мазэ къэс илъэс ныкъуэ, первый семестр жыхуэтӏэм, адрей стипендие къратхэм нэмыщӏ, сом миниблрэ сом щитхурэ мазэ къэс хущӏэдгъунущ.
Къалэми иджысту ӏэджи щаухуэ, фэри фолъагъу, унэщӏэхэр ящӏэ, хьэщӏэщхэр ящӏ. Мис абыхэм щылэжьэн цӏыху диӏэкъым, жари ӏэджи къытхуокӏуэ, мис ахэр тхуэвгъэхьэзыр, жаӏэ. Мис абыхэм щылэжьэфу, ахэр зрагъэкӏуэкӏыфу, щащӏэ лэжьыгъэр хэӏущӏыӏу ящӏыфу, мис а маркетолог жыхуэтӏэхэр. администратор жыхуэтӏэхэр мис ахэр дгъэхьэзыру иджы дэ щедгъэджэну институтым образовательнэ программэ жыхуэтӏэм хуэдэу зыбгъупщӏ щедгъэкӏуэкӏынущ. Ар туризм жыхуэтӏэм пыщӏауэ бакалавр магистратурэм, ар гостиничное дело, мис а хьэщӏэщ жыхуэтӏэм абы пыщӏауэ лэжьыгъэ абы къыщекӏуэкӏыну, ар псори щащӏу. Мыдэкӏэ менеджмент жыхуэтӏэр абы унафэ зэрыпщӏынур. Адэкӏэ государственнэ муниципальнэ управлением пыщӏахэри, бзэуэну бакалавриат, магистр жыуэ щащец, ахэри мис а нетӏэ жыхуэсӏа унафэщӏу къалэ администрацэм, район, сытхэм тэмэму а ӏуэхухэр зепхьэфу, зебгъэсу, мис ахэр псори, мис а программэ зыбгъупщӏымкӏэ едгъаджэу, абы нэмыщӏи мыдэкӏэ краткосрочный курсы, повышение квалификации жыуэ ауэдэ лэжьыгъэхэми яужь дихьэнущ, ахэри дутӏыпщыну ди гугъэщ. Ди министерствэ Транспорта туризм ӏей дыдэу къыдэлъэӏуа, псынщӏэу-псынщӏэу кхъа, тхуэвгъэхьэзыр, Мы гъэм къыщыщӏэдзауэ унафэ щыӏэмкӏэ сертификат жыхуиӏэ тхылъ ямыӏэу, мис а хьэщӏэхэр къезышэкӏхэр хуиткъым лэжьэну, мис ахэр псынщӏэу дгъэхьэзырын хуейщ тхылъ яӏэу. Балъкъ ауз, Бахъсэн ауз, Шэрэдж ауз, абыхэми гуэл дахэ иӏэщ, бгы лъапэ дахэм ӏуащхьэмахуэ лъапи нэхъыбэр макӏуэ. Гуэл щхъуантӏэ жари аби макӏуэ. Абы къекӏуэлӏэн щхьэ, къебгъэблэгъэн щхьэ иджысту нетӏэ жыхуэсӏащ информационнэ технологие иджысту ӏэджи къежьащ, телефонкӏи ӏэджи нэхъыбэр иролажьэ. Мис абыхэм ахэр тэмэму иралъхьэфу, дахэу иралъхьэфу, ар узэрыхуейм ещхьу япэ къэсым яхуэщӏӏым. Иджы къапщтэмэ абы ӏэджи елъытащ. Ауэдэ тэмэму умыщӏмэ. Абы зыгуэр пцӏы сыт иралъхьэмэ, къагъапцӏэмэ, абы иужь мыбы зыри къагъэзэжыну ягу хуеижынукъым, ягу фӏы къинауэ. Илъэс блэкӏа зытӏу зэрыжаӏэмкӏэ, статистикэхэм деплъми, миллионым нрэ щитӏым щӏигъуауэ мы гъэм статистикэм итщ, нэгъабэ миллион диӏауэрэ абы и щыпэгъэм щитху. Хэхъурэ мис ауэдурэ макӏуэ. Абы сэбэпыныгъэ дэ ди Къэбэрдейм ди экономикэм къыхэтхыфу щытын хуейщ. Цӏыху дымыгъэхьэзыру, ар къэзыпщытэн дымыгъэхьэзыру, абы зыхуэдмыгъэхьэзыру щытмэ, зэӏигъэхьэнкӏэ хъунущ. А ӏуэху сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, абы тэмэму а цӏыху къекӏуалӏэр зэбгрыпшын хуейщ. Сыт щхьэ жыпӏэу щытмэ, зы щӏыпӏэм куэдыӏуэ пшэрэ а щӏыпӏэр ӏисраф пщӏынкӏэ хъунущ. Абыхэм егупсысын хуейщ, абыхэм. елэжьын хуейщ, абы щӏэныгъэкӏэ бгъэдыхьэн хуейщ. Цӏыхухэр куэду къокӏуэ жытӏэрэ абы дригушхуэрэ, абы дыпежьэрэ куэдыӏуэ къатшэрэ, ар тхузэмыгъэпэщмэ, ягу идудмэ къакӏуэхэм тэмэму дабгъэдэмытмэ, ар дахэ хъунукъым.
Къэбэрдейм дыкъину дэ ди бын закъуэр, дауэ щедгъэджэн, къалэшхуэм дымыгъакӏуэ, е хамэ къэралым дымыгъакӏуэ жиӏэу зи щхьэ тезмылъхьэ щыӏэщ. Жылэм ейр зэригъаджэм, си гъунэгъум ейр щеджэм, сысейр щезмыгъэджэн, сысейр нэхъыфӏым, сысейр нэхъ хэӏэтыкӏауэ щӏыпӏэ жаӏэу куэдым ягъакӏуэ, ди жагъуэ зэрыхъущи, ауэ иужьрей илъэситху, илъэсихым ӏейуэ гу лъыдотэ, щӏэх-щӏэхыу, илъэс къэс, цӏыху пщӏейм къыщӏэдзауэ, цӏыхуищэм нэс, зилъэс нэхъыбэ щемыджауэ а къалэшхуэхэм къикӏыжу. Къыщӏикӏыжым и щхьэусыгъуэ зыщымыщ щыӏэщ, хэт мылъкукӏэ пэлъэщӏым, хэт уи тепӏэн еплъи уи лъэ укъуэдий жиӏэм ещхьу и щӏэныгъэр пэмылъэщауэ къикӏуэтыжу и унэ щӏэсыжмэ, е сэ сщӏэрэ, е бысымкӏэ и ӏуэху хуэмыкӏуэу, е шхынкӏэ и ӏуэху хуэмыкӏуэу, щхьэусыгъуэр куэдыкӏейщ, мис ауэдиз цӏыху бжыгъэм къагъэзэж. Абы теухуауэ жысӏэну сыхуейт. Уи щхьэ томылъхьэныр, университетым ущеджэныр, ар сэ зыуи къызгурыӏуэкъым. Уи унэм уи сабийр пщыхьэщхьэм къыщӏыхьэжрэ и ныбэ изу бгъашхэрэ, зэрыузыншэр, зэрытэмэмыр плъагъуу уанэу-уадэу щытмэ, уигу зэгъауэ пщэдджыжьым бгъашхэрэ, щӏэбгъэкӏрэ, пщыхьэщхьэ пщӏондэ къызэрыкӏуэжыну уигурэ уи щхьэ зэтелъу укӏэлъыплъмэ, утемыгузэвыхьу упсэумэ, сэ нэхъ сфӏэтэмэмщ, ауэ щхьэж и щхьэ и унафэ ещӏыж. Зэрыхуитхэщ, зэрыхуейхэщ. Пэжщ, хамэ къэрал а зи щхьэ тезылъхьэм жыхуэсӏэхэм хамэ къэралхэм ягъакӏуу щыта. Иджырей зэманым хамэ къэралым щыӏэхэр ягъэкӏуэн дэнэ къэна я лъэр зэрихькӏэ къокӏуэж. Зэрахузэфӏэкӏкӏэ, езыхэр къэкӏуэжыну хуэмейхэми, кърагъэкӏыж хамэ къэралхэм. Пхузэфӏэкӏыныр пщӏэжу щытын хуей, итӏанэ укъызытенэжыным утетын хуей. Нэгъуэщӏи жысӏэ хъунущ ар, а хамэ къэралым щебгъэджэну бгъэкӏуар бгъуэтыжыну. Къыщӏэплъхуами сыт и мыхьэнэ, сыт и сэрэп? Ущыхуейм де уи бын умыгъуэтыжынумэ, къэралыр къибгынэрэ нэгъуэщӏыпӏэ кӏуэнумэ, ар зэщхьыр бзухэм ещхьыркъабзэу. Дамэ къатекӏэу лъэтэжым ещхьыркъабзэ хуэдэращи, цӏыхур абы иджыри нэсакъым, и быным кӏэлъымыплъыну, игу щӏэмыгъуэну, и гур сабийм и гъусэу зыщӏыпӏэ щымыӏэну. Абы щхьа сэ псалъэм папщӏэ сфӏэтэмэмыр пщэдджыжьым щӏэкӏыу пщыхьэщхьэм и унэ къыщӏыхьэжу ебгъаджэр аращ.
Ди Къэбэрдей-Балъкъэр университетым илъэсищ-плӏы хъуауэ долажьэ мис мыпхуэдэу. Диӏэщ дэ сабий ЕГЭ-м псалъэм папщӏэ. Урысыбзэр ятащ, историер ятащ, обществознаниер ятащ. Аращи, сыхуейщ социологие лэжьыгъэм сыхуеджэну жиӏэу дыдей пщӏэншэу щеджэ, бюджетное место жыхуиӏэм къыщӏэхуауэ. Ауэ Ди нэхъыщхьэм, езыхэм дызэчэнджэщыжри мис мыуэду дощӏэ. Абы иджыри а балл итам юриспруденцэ къыпыпщэ хъуну, очно-заочно формэ жыхуиӏэм? Сыт ар зищӏысыр жаӏэмэ, къытщӏэупщӏэм яфӏэхьэлэмэту ядэ-янэхэм, тхьэмахуэм щэ, Расписаниекӏэ шэджагъуэ нэужьым юрфакым юриспруденцием щеджу илъэсиплӏкӏэ, сабийм махуэм бюджетный местэ жыхуаӏэм, социологием псалъэм папщӏэ щӏэсу, юриспруденцием очно-заочну щӏэсу зэуэ сабийм къеух, лэжьапӏэ догъэувыжри, мисауэду зэуэ ӏэщӏагъитӏыр къегъуэт. Иджы сыт абы хьэлэмэту хэлъыр жыпӏэщтым, хьэлэмэтри, Очно-заочно формэ обучениери заочнэри къэралым и пщӏэ ептын хуейщ, внебюджетный обучение, контрактное жыхуиӏэращи, нтӏэ дэ сыт а сабийм яхуэтщӏэнур, яхуэтщӏэфынур? Сабийм а мис а историем, обществознанием, урысыбзэмкӏэ балищэ ищӏрэ иӏэу щытмэ, а юриспруденцэ очно-заочный формэ обучением и ныкъуэм фӏэкӏ. И уасэр хамылъхьу едгъэджэнущ. Сыхуейт щхьэхуэу жысӏыну, ауэдэ зыщӏэ Урысейм мащӏэщ. Нэхъыщхьэжу псом нэхъри къэсщыхъур, егъэджакӏуэхэми, нэхъыщхьэхэми гулъытэр сабийм хуэтщӏу, Сабийр зыхэтхыу, къыщӏэтӏысхьа сабийхэр я гъащӏэ дау зытедгъувэн жытӏэу, мис ауэду псори дылажьэу къысщохъу сэ. Илъэс пщыкӏубл, илъэс пщыкӏух хъууэ сабий егъэджапӏэ курытым къыщӏэкӏыу мы гъащӏэшхуэм уже къыхэуву аращ. Дэнэ хэхуэн, дауэду хъун? Мыбы узыхэтынури, узыхуеджэнури псори адэ-анэ. е къулажьэм а къомыр къыгурымыӏуэнкӏри хэтщ. Ауэ сыхуейт щхьэхыу жысӏыну дэ егъэджакӏуэхэм гулъытэшхуэ сабийм сабий къэс зэрыхуэтщӏыр. Абы сабий узыншэ къудейкъым дэ къыщӏэтӏысхьэр, Инна. Сабий узыншагъэм ныкъусаныгъэ зиӏэ диӏэхьэщ. Мы гъэм мис а зи нэ имылъагъу сабий къыщӏэтӏысхьащ коляскэм ису. Узыншагъэ тӏэкӏу мыгъуэрат мыбы мыхъур, сыту губзыгъэ мыр жыпӏэу мис ауэду щхьэхыу а вступительный испытание а жыхуэтӏэр мис ауэду къетӏыхурэ ауэ дэ къыщӏотӏысхьэ. Абыхэм псоми ӏэщӏагъэмрэ лэжьыгъэмрэ имызакъуэу цӏыхум зэрыхэтын, щӏалэгъуалэм зэныбжьэгъуныгъэр зиӏысыр къызэращӏэн нэхъыжь, нэхъыщӏэ. Абы псоми дытелэжьыхьу

Нобэ ди университетым и теплъэм уи гур дихьэхыу, уи псэр игъэгуфӏу щытщ. Ар дахэщ, нэхущ, хуитщ. Абы теухуауэ цӏыхухэм сыт жаӏэрэ, фэ мыбы фыщӏолажьэри сыткӏэ цӏыхубэр къыфпэджэжрэ? Университетыр
Иджырей зэманым нэхъ университетышхуэ дыдэхэм и Южный федеральный округми, Северокавказскэ федеральный округми я нэхъ ин дыдэхэм щыщщ. И цӏыху бжыгъэкӏыкӏ псалъэм папщӏэ къапщтэмэ, хамэ къэрал студент егъэджэнымкӏэ япэ дыдэщ, пэрытщ. И дахагъэкӏэ, и къабзагъэкӏэ жыдоӏэ оборудование зэрыдгъэджэнухэм, лабораторие щыдгъэджэнухэм нэхъ пэрыт дыдэхэм хуэдэу щытщ. Къыумыцӏыхужыну ахуэдэу университетым иужьрей илъэс зытхухым зиужьар псалъэм папщӏэ щӏэх-щӏэхыурэ къыдогъэблагъэ, ветеран жытӏэу пщӏэ хуэтщӏынуху, нэхъ ныбжь зиӏэу къыдэлэжьауэ пенсием щысар къедджа нэужь ягъэщӏагъуэри Тхьэрыӏуэкӏэ Тхьэ яӏуэ, мыхуэдэу хъужыну, мыхуэдэу щытыну, мыхуэдэу дахэу, къабзэу, зывужьыну ди фӏэщ мыхъуа жаӏэу. Ар абы щыжаӏэкӏэ дэри ди гуапэ мэхъу. Ди хэлъхьэныгъэ гуэр хэлъу, тлъыту, дыщылэжьэ лэжьапӏэр зэрыдахэм, зэрыкъабзэм, зэрынэхум дригушхуэу, дэри дролажьэ. Иджысту екӏуэкӏ приемная кампания жыхуэтӏэм мы гъэм Къэралым къытхуигъэувауэ унафэкӏэ бгъущӏэ зы къэтщтэн хуейщ, абы щыщу ӏыхьэ щанэр магистратурэращ, адрейр бакалавриат жыхуэтӏэхэращ. Абы нэмыщӏи езыхэм жэрдэм яӏэу, езым я гукъэкӏауэ, дыхуей жаӏэу контракт жыхуэтӏэу къыщӏэтӏысхьэну, ауэдэуи зыкъом къахэкӏ. Сэ сызэреплъымкӏэ, щэрэ тӏощӏрэ нэс къыщӏэтӏысхьэну хъунщ мы гъэм, нэхъыбэ къыщӏэтӏысхьэми тхузэфӏэкӏынущ, едгъэджэфынущ, къыдогъэблагъэ, ди бжэр зэӏухащ. Абы нэмыщӏ. Мис а нетӏэ зи гугъу сщӏауэ псынщӏэ-псынщӏэу зэбгъащӏэ программэ образовательнэ жыхуиӏэхэр, ауэдэхэри дутӏыпщын ди гугъэщ, илъэсыщӏэм теухуауэ фокӏадэм щӏэддзэжми, мис абыи, абыхэми псори фыкъыдогъэблагъэ. Июним и тӏощӏым лэжьэн щӏыдодзэри, августым и. Щэщӏрэ зым сэри къыздэлажьэхэри дызэбгрыкӏыурэ, жызоӏэ къыздэлажьэхэм, сентябрим и ипэм дахэ ӏейуэ дыгъэщӏэщӏа псори къыдогъэблагъэ мо ищӏагъым дей залми, псалъэ гуапэ жыдоӏэри адэкӏэ зоӏэ институт институткӏэ зэбгрызышыж. Дэ гупыр мис ауэдэурэ зыр зым дызэдэӏэпыкъужу мис ауэдэу дызэдолажьэ. Документхэр ятауэ къыщӏэтӏысхьэну

Унафэщӏу университетым щылажьэм къабгъэдэкӏыу сыхуейщ фыкъеблагъэ, жытӏэу захуэзгъэзэну нобэ щӏалэгъуалэ университетым къыщӏэтӏысхьам.